ugbu a ka m dubatazie primate George C. Njọkụ maka ihe omume a ahaziri maka nkwalite mmụọ anyị na ịmatakwu Chineke anyị na-efe biko geenụ ya ntị Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ee ụmụnna m, ana m anabata n'ihe mmemme anyị WDS. Mm, Ebe anyị ka nọkwa bụ Christ, Grace and Judgment, Part 6. ya bụ kraịst amara na ikpe agba nke isii ọ bụ ihe na-ekpebi bekee kpọrọ ya bond na-ekpebi ebe mmadụ ga-anọ na mgbe ikpeazụ the bond that determines one's end maturity and divinity series ezi onye nwe m na chineke m onye okike mee ka okwu a mee ka ihe mmemme a metụ ndị na-aṅa m ntị n'obi ka ha wee nwee ike kwenye n'okwu gị dị nsọ site na jizọs kraịst onye nwe anyị amen brethren bekee kwuru nwanna m kraịst grace and judgment ya bụ kraịst grace and judgment the bond that determines one's end ya bụ kraịst amara na ikpe bụ ihe na-ekwubi ebe mmadụ ga-anọ na mgbe ikpeazụ mana taa na ihe ememe anyị a, anyị ga-eji bido n'ikpe on today's topic we are going to start with judgment Christ truly warned us on the dangers of judgment more so judging wrongly read Matthew 7 1 to 4 James 4 10 to 12 Romans 14 10 to 13 ya bụ Kraịst n'eziokwu dọrọ anyị aka na ntị gbasatara ikpe ikpe ọghọm dị n'ikpe ikpe tụmadụ mgbe i kpere nke na-abụghị ya o nwere ezigbote ọghọm ihe a na-akpọ ee na bekee serious implication ya bụ ọghọm na-adị na mmadụ ikpe ikpe tụmadụ mgbe onye ahụ kpere nke na-abụghị ya na ikpe gbagọrọ agbagọ na-ebido ma onye ahụ chọọ n'ikpe ikpe onye na-ekpeghị ikpe onye mechiri ọnụ ya jụ ikpe ikpe ọ ga-ekpe ikpe gbagọrọ agbagọ ọ mgbe ikpe kpere n'ikpe nụ ị nwere ike mgbe ikpe gbagọrọ agbagọ abata ihe dị n'akwụkwọ Matiu isi nke asaa amaokwu nke mbụ ruo na anọ akwụkwọ James isi anọ amaokwu nke iri ruo na iri na abụọ ị ga-ahụkwa ya ebe ahụ ọ sị onye ekwukwana ihe ọjọọ gbasara ibe ya sịkwa mmadụ ekpela ikpe na onye ka ị bụ- ị- ị ga- ị- onye ka ị bụkwanụ Hmm? naanị otu onye dam bụ onye nyere anyị iwu bụrụkwanụ onye ikpe ị na n'igba akwụkwọ Aịzaya isi atọ iri atọ na atọ 33 ama okwu nke iri abụọ na abụọ 22 Aịzaya 33 22 ọ sị our Lord is our judge our Lord is our king the Lord is our king the Lord is our judge ọ bụ ihe gaa n'ebe a ka ị hụ ya and the lord is our law giver ị bịa na akwụkwọ james isi nke anọ amaokwu nke iri ruo na iri na abụọ ọ sị naanị otu onye dam bụ onye nyere anyị iwu ị hụrụ ugbu a o wee sị na anyị ekwurịtala okwu ọjọọ gbasara ibe anyị do not speak evil of one another ọ sị naanị otu onye bụ onye nyere anyị iwu abụọkwa moses ehe ọ sị anyị onye ka ị bụ na ị na-ekpe nwanna gị ikpe romans 14:10 to 13 otu okwu ahụ anyị ga-eguzo n'iru onye nwe anyị zaa i mere ya ka ọ i meghị ya n'otu aka na Corinthians chapter 2 Corinthians 5:10 akwụkwọ ndị Kọrịntị nke abụọ isi nke ise amaokwu nke iri ọ sị anyị niile ga-eguzo n'iru ya n'oche ikpe kraịst zaa ajụjụ did you or did you not kwehụ n'ugbu a na onye gara n'oche ahụ nọrọ onye buru oche ikpe kraịst Mhm. emefiago mhm. onye buru oche ikpe kraịst emehiala mhm. ọ dabago na ajọ omume ị fụgokwa ya mhm. ị hụrụ ya Mhm. ṅaa ntị ị na-achọ mmehie na-achọ mmehie elekwa nke a bụ mmehie tara akpụ ịga buru oche ikpe kraịst nke a na-egosi na ọtụtụ ndị otu kraịst taa na ọtụtụ ndị preachers agabagori ọkụ mmụọ isi ha eche- ha echebeghị isi n'ọkụ ala mmụọ otu a ka ọ dị ṅaa ntị na ọtụtụ ndị na-eme preaching condemn condemn juru n'ọnụ ha amaghị na ha abagori ọkụ ala mmụọ ha amaghị n'ihi na bekee sị because they pursue frivolities ihe na-abaghị uru ka ha na-ekwusa hapụ ihe bara uru hapụ ihe mmadụ ga-eme kete kete- kete ọkụ ala mmụọ ha hapụ ka hapụ ajọ omume a ga-ekwu okwu megide listener bekee kwuru ezi enyi m onye na-ege m ntị Bekee sị let me drive home my point with few illustrations before I proceed. Kwehụ n'ugbu a. And let us expose the spirit behind this evil. Achọrọ m ka m duru gị duba gị n'ihe n'ihe ga-eme ka ị ghọta okwu m na-ekwu ka e wee kpughee ajọ- ajọ mmụọ dị na- dị- dị na ya bụ ajọ agwa ikpe ikpe lee anya na akwụkwọ ndị Philippians 1 15-16 akwụkwọ ndị Philippians isi nke mbụ amaokwu nke iri na ise ruo na iri na isii akwụkwọ ndị Efesọs isi anọ amaokwu nke iri atọ na otu ruo na iri atọ na abụọ akwụkwọ ọlụ ndị ozi Acts 15 1-29 ị ga-ahụ na ihe bekee kpọrọ ignorance ya bụ aghọta aghọta envy ya bụ anya ukwu bitter jealous ya bụ ajọ ekworo na pride ya bụ nganga ọ bụ ha na-eme na-eweta ajọ omume a ikpe ikpe bekee sị the more you judge the slimmer your chances for making heaven ya bụ, dịka ị na-aga n'ihu mgbe niile ikpe ikpe ọ bụkwanụ ikpe ezigbo ikpe ọ bụ ihe na-enweghị isi na ọdụ otu a ka ohere ikete ndụ ebi ebi gị ị na-eme ya ka ọ na-atala ata eziokwu ndụ ngwa ṅaa ntị ahụrụ m nwoke ọ bụghị otu ọ bụghị abụọ ọ bụghị atọ ahụ na-adịghị ọ sị m na ahụ adịghị ya nnọọ na ọ wụ nnọọ ya wee kpọọ nnọọ ofu one sista nke chineke ya bịa kpechara ya ekpere ya nwere onwe ya ahụ adị ya ike sị ya ee ya sị m ee m wee jụwa ya sị ya sista ọ bụ nwoke ka ọ nwaanyị ọ sị m na ọ nwaanyị m sị ọ dị mma mgbe ọzọkwa m hụkwa onye ọzọkwa ọ sị m na ya nwere nnọọ ezigbo problem na ọ one sista kpeere ya nnọọ ekpere ya si na problem ahụ nnọọ pụta m sị ya ee ọ sị m ee m wee sị ọ dị mma m wee sị ya mana eche m na nwaanyị anaghị ekpe ekpere nwaanyị anaghị ekwu okwu chukwu ṅaa ntị ọ na-adị mma ka anyị na-ege ntị na-aghọta nke bụ nke em ị hụ na Pọl kwuru sị ụmụ nwanyị a bịa na chọọchị ụmụ nwanyị mechienụ ọnụ unu hmm? o nwee ihe dị unu mkpa unu agaa jụta di unu Pọl na-ekwu okwu a ka e wee ghara inwe ọgba aghara na nzukọ Kraịst o nweghị onye na-amaghị ihe ụmụ nwanyị bụ na nwaanyị na di ya ga-aga ụka o nwere ka ọ dị nwa nwoke di gị nọ ebe ahụ gị kulie ikwu okwu ma ọ bụ ime ihe ọ bụla o nwere ka ọ dị bekee sị Paul was trying to maintain sanity na nzukọ Kraịst ka e wee ghara inwe ihe bekee kpọrọ confusion ka e wee merụ ihe n'usoro otu o kwesịrị aghọtaghịzi m otu o si wụrụ na nwaanyị nwaanyị agaghị ekpe ekpere nwaanyị agaghị ekwu okwu Chineke ehe ọ dị mma ụmụ nwaanyị ndị na-arụ na redio unu ga-ekwu okwu chukwu olo maka a sị na nwaanyị ekwukwana okwu chukwu ma otu ọ bụghị ihe a ka ṅaa ntị achọrọ m ka m gụọra gị ihe dị n'akwụkwọ akwụkwọ ndị kọrịntị nke mbụ isi iri na otu ka a bido na amaokwu nke anọ ọ sị every man praying or prophesying having his head covered dishonors his head but every woman who prays or prophesies with her head uncovered, dishonors her head. For that is one and the same as if her head were shaved. For if a woman is not covered, let her also be shorn. Yeah. But if it is shameful for her, for a woman to be shorn or shaved, let her be covered. Ṅaa ntị. Ọ bụrụ na nwaanyị agaghị ekwu okwuchukwu nwaanyị agaghị ekpe ekpere ṅaanụ ntị na enyi ṅaakene ntị ọ bụrụ na nwaanyị agaghị ekwu okwu chukwu ọ gaghị ekpe ekpere ṅaa ntị pọl agaghị asị ọ bụrụ na nwaanyị na-ekpe ekpere ma ọ bụ na ọ na-ebu amụma ya kpuchi isi ya ya hapụkwana isi ya ọ kwanụ nwoke na-ebu amụma ma ọ na-ekpe ekpere ya hapụ isi ya n'ihi isi nwoke bụ isi kraịst mana ọ bụrụ na nwaanyị na-ebu amụma ya kpuchi isi ya ọ gịnị bụ ibu amụma hew ibu amụma ọ bụ sọsọ mgbe ị na-atụ n'ala ị malite elu gị tụọ n'ala ọ bụ ya bụ ibu amụma ibu amụma pụtara ịkụzi ihe izi ihe izi ihe ozizi ọ bụ ya bụ ibu amụma ibu amụma abụghị naanị sọsọ mgbe onye ahụ na-eti ja jehova ja jehova ọ bụghị ya bụ ibu amụma ibu amụma abụghị naanị mgbe i tiri ja jehova ja jehova ee na onye nkụ na-akụzi ihe bụ amụma ka ọ na-ebu onye na-ezi ihe bụ amụma ka ọ na-ebu onye na-ekpe ekpere bụ amụma ka ọ na-ebu na ka m gwara gị gbasara mmadụ ole na ole m hụrụ ụmụ nwoke a sị na nwaanyị agaghị ekpere nwoke ekpere nwaanyị enweghị ike ikpere nwoke ekpere oh God of Israel em ọkwa o nwere ebe akwụkwọ nsọ kwuru sị n'ihe gbasatara ọsọ ndụ a na onweghị ihe iwu dịka nwoke onweghị ihe dịka nwaanyị ọkwa ihe a mere ọtụtụ ụmụ ụmụ nwaanyị taa ji eyi ji eyi ji eyi afe ụkwụ ogologo na akwụkwọ nsọ sị onweghị dịka nwoke onweghị dịka nwaanyị ṅaa ntị mmụọ nke kraịst jizọs nke na-arụ ọrụ n'ime mmadụ ọ na-anọ n'ime nwoke arụ ọrụ na-anọ n'ime nwaanyị arụkwa ọrụ otu a ka ọ dị o nweghị mgbe pọl ji wee kwuo okwu megide nwaanyị ikwu okwu chukwu ma ọ bụ ikpu ma ọ bụ ibu amụma na ihe pọl na-akọwa ma ọ bụ na ị ga-enwe anya zuru oke bụ na nwaanyị na di ya yiri gaa ụka nwanyị ikuli kwesịrị ịna-ekwu ị na-ekwu ị na-ekwu ka m kwuo nke ọzọ na-anata di gị pamishọn na-anataghị onye na-anataghị onye eh, gị nọkata kwube kaba Mm-mm. ọ ga-abụ na ọtọriti nke onye onye nwoke ga-enye gị ọtọriti sị gị ngwa gị kwuo ka e wee nwee ihe a na-akpọ oh my goodness ya bụ o wee dị mkpa na anyị ghọtara ihe akwụkwọ nsọ kwuru site na mgbe ochie ruo ugbu a chineke na-akpọ onye amụma nwoke na-akpọ onye amụma nwaanyị enweghị ihe kpetara ya na agba ochie ị ga-ahụ debora bụ onye amụma nwaanyị gị gaa n'akwụkwọ luk isi nke abụọ gbatuo ị ga-ahụ hana hana n'ụlọukwu chineke ọkwa n'ụlọukwu chineke ka ọ na-ebu na- na-ebu amụma na-ekwusa okwu chineke ọ ebe ahụ ka ọ na-ekwusa okwu gbasara ọmụmụ onye nzọpụta ọ n'ụlọ nsọ n'ụlọ ukwu chineke n'agba ọhụụ ọbụghị na agba ochie phoebe na akwụkwọ romans isi iri na isii romans 16 ị ga-ahụ ebe a na i commend to you phoebe our sister who is a servant, Cenchrea, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you. Ị hụrụ ya? Ọ bụ nwaanyị ka ọ bụ ebe ọ bụla enyemaka nwoke dị mkpa ụmụ nwoke nyere ya aka eji tụnekere ihe a otu ọ ga-esi bụrụ na nwaanyị a ga-ekwu okwu Lee- lelee otu ọ dị ọ bụghị eziokwu ṅaa ntị site na mgbe ebi ebi gara aga ruo ugbu a chineke na-akpọ ndị amụma nwoke akpọ ndị amụma nwaanyị o nwezi ihe ọzọ iji mụta gị werekene okwu a pọl kwuru n'akwụkwọ 1 Corinthians chapter 11 ọ sị nwoke na-aga ikpe ekpere ma ọ bụ gara ibu amụma ya kpuchikwala isi ya ya kpuchina isi ya that man should not cover his head nwaanyị gakwanụ ga ibu amụma maọbụ ikpe ekpere ya kpuchite isi ya enyi okwu akọwara gị ihe Pọl na-akọwa ebe ahụ a sịrị gị I do not permit any woman to teach ịnụ ya ehe woman to teach abụghị nwaanyị nwere the commission ọ bụghị nwaanyị nwere ọkpụkpọ oku ọ bụghị onye amụma nwaanyị ọ bụghị evangelist nwaanyị ị na-anụ Igbo a ehe ya bụ na agba ọhụụ ị ga-ahụkwa na ụmụ evangelist ndị evangelist abụghị ndị amụma nwaanyị ehe ya mere ekwughị ọtụtụ okwu banyere ha ewezụga Phoebe anyị hụrụ e dere ebe a ị gaghị ama na nwaanyị na-ekwu okwuchukwu kama na ihe ị ga-akọwa wụ o nwere ọnọdụ nwaanyị kwesịrị ịdị na-anọ n'ụlọukwu Chineke o zighị ezi ọ dabaghị adaba na nwoke bụ isi Kraịst Kraịst bụ isi Chineke ịhụ na altar bụ maka gosiri ebe kraịst ebe ọnọdụ chineke nọ kraịst bụ isi chineke nwoke abụrụ isi kraịst ịhụ na nwaanyị ọ dabachaghị adaba zie ezie n'anya ma n'anya chineke ma n'anya mmadụ nwaanyị ga na altar mawuru mm nwaanyị nwere ohere ga-ekwu okwuchukwu mana o nwere ebe o nwegasịrị ebe nwaanyị na-agaghị ama aka iru maka na nwaanyị enweghị ike na agba ochie e nwere ndị amụma nwaanyị e nwere ndị amụma nwoke mana nwaanyị enweghị ike ịga baa n'ebe nsọ ka ịchụ àjà ịchụrụ chineke àjà olo ọkụ ga-agbagbu nwaanyị ahụ kwe na igbo a ọ wụ nwoke ga-abanye otu a ka ọ dị na altar altar dị ka ebe nchụaja dị ka a na-enwe n'ụlọ ụka taa nwaanyị agaghị aga na altar ga mawuru ọ nwoke ga-aga ebe ahụ mawuru mana ịsị sị na nwaanyị agaghị ekwu okwu olo lee anya ibu amụma abụghị naanị m kwukwee ya ọzọ na ibu amụma abụghị naanị mgbe e mere jaa jehova jaa Je- ọ bụghị ya okwu a m kwuga ugbu a bụ amụma ka m na-ebu n'ime okwu Chukwu ka a na-ebu amụma n'ime okwu Chineke ka a na-ebu amụma ị na-anụ Igbo a ehe n'ime izi ozi ọma ka a na-ebu amụma ọ sị ya ọ bụrụ na i kpebe ekpere ọ gwara ya sị sị nwaanyị ekpekwala ekpere ehe na-anụ ụfọdụ sị nwa nwoke ekwekwala ka nwaanyị kpere ya ekpere kama na ihe akwụkwọ nsọ kwuru sị nwaanyị gị gaa ikpe ekpere fụchilata isi gị were ihe kọva isi gị ọ ihe akwụkwọ nsọ kwuru mana taa o kwere n'ihe mme ọtụtụ ọtụtụ tụgharịa na ya na ndị na-atụgharị akwụkwọ nsọ otu dị ha mma ụfọdụ sị ọ bụ ntutu nwaanyị ahụ wụ ihe o ji akọva isi ya Ai, jizọs ebee ka ị nọ dadi kedu ebe ị nọ ai mm, ṅaa ntị o wee doo ezigbo anya na ihe pọl na-akọwa bụ na agaghị enwe onye ozi nwaanyị onye amụma nwaanyị onye evangelist nwaanyị ọ bụghị pọl asịghị agaghị enwe ya ọ bụrụ na agaghị enwe onye ozi nwaanyị agaghị enwe onye amụma nwaanyị olekwanụ ihe o ji sị nwaanyị kpuchie isi gị ma ọ bụrụ na ị gara ibu amụma ị na-ebu amụma for what ikpuchi n'ọnọgụnụ mba ọ bụ ị chọrọ ibu amụma ahụ ị chọrọ ibu ya ịchọ ha akwa ibu amụma ahụ gị tie oli jaa gị chọrọzie di gị gaba gị rachapụ ọsọ gawa- ọ bụrụ na di gị abịaghị chọọchị gị rachapụ ọsọ chọrọ di gawa na chọ- gawa n'ụlọ sị ya di m achọrọ m ibu amụma di m achọrọ m ibu amụma ọ sị gị ngwa gaa bu amụma gaa bu amụma gị laghachi n'ụlọ ga-abịa bu amụma ọkwa eziokwu Ee, chineke ee, nna m ihere emeela ekwensu ṅaa ntị ọ sị nwaanyị gị chọrọ ibu amụma kpuchite isi gị amụma bụ mgbe ị na-ezi ihe mgbe ị na-ekwuzi ihe mgbe ị na-ezi ozi na mgbe ị na-ekpe ekpere ọ bụ ihe e ji asịrị gị na o nwere ebe ụmụ nwaanyị ga- na-agadebe mgbe Jizọs kpọrọ ndị ozi iri na abụọ nwaanyị esoghị ya mana ṅaanụ ntị ụmụ nwaanyị nwere ndị mere mkpara mkpara mkpamkpa n'ebe ozi Kraịst dị ka anyị ghara ịgaba n'ihu gbugbuo oge na ka ṅaa ntị ọkwa ị hụ na ee o nwere ndị na-ekpebe ekpere ee ha ekpe ya mmadụ anụ ha ekpe ya openly o nwere ihe o nwere ihe na-akpata ya ekpe ya openly nwekwere nke ga-eme ekpe ya secretly ọ bụghị ekpere niile ka a na-ekpe na nzuzo olo Mm-mm. o nwere nke ga-eme kraịst n'ihu ọra mmadụ ya nọ n'ihu ọra mmadụ kpee ekpere chụpụ ajọ mmụọ a na-ataka ya ataka nwekwere nke na-eme ataka ya ataka ọ bụghị ihe a ga-eme onye pụta ya sị "Ee, ọrụ ndị na-ekpe ekpere openly ya sị ndị ekpere ekpere openly akụ alaka na tiba agbaja Ee, mana a sịkwa gị were ememe were ememe mkpọtụ ọ bụghị ihe anyị kwuru sị ime were emegide ndị ọzọ ọ bụghị ihe m na-akọwa ebe aga m akọwasị ọ bụghị ekpere niile ka a na-ekpe taka taka enwere nke a ga-ekpe openly nwekwere nke a ga-ekpe na nzuzo nke ahụ bụ otu ọzọkwa ṅakwa ntị o nwere nke bụ guzo guzoro jizọs ya bụ kwụrụ ọtọ akwụrụ ọtọ kpee nwee nke a ga-eme e sekpuru ala kpee ọ bụrụ na chọọchị nke ị na-ekpe ekwenyeghị na a na-esekpu ala m, hapụnụ ee ehe, ka ndị na-esekpu ala sekpuru ọkwa na chọọchị nke gị na ị nọ n'ime ya i- e- ekwenyeghị n'ịkwụ ọtọ hapụnụ ka ndị kwụrụ ọtọ na-akwụrụ ọtọ kpee kwụrụ ọtọ kpee haba ṅaa ntị a na-eguzoro kraịst ọtọ mhm. ikpere niile na-egbu na- n'aha kraịst ha abụọ um, na-agacha na mgbe ọ dị mkpa na ọ ga-aga ihe ndị a abụghị ihe a na-adọrọ adọrọ ndọrọ ndọrọ ṅaa ntị ee nwaanyị kpere gị ekpe nwoke nwa nwoke nwaanyị kpere gị ekpere mana okwu agwụla asị ụmụ nwoke ndị nwere nsogbu nwaanyị ekpeere ha ekpere ha agbakee aja jizọs anụrụ olu ha gwọọ nwoke ahụ aja ihe a na-achọ ịkọwara gị ka e wee nwee decorum ma m asụọla m okpokpo bekee ka e wee nwee decorum n'ihe gbasara okpukpere chineke anya ọ dị nwere otu ọ dị anụkọta nwaanyị efelili gị na di gị mere ọka gị efelili gume kama na nga di gị nọ ya ọ sị gị gaa jụta di gị ọ bụghị nwaanyị nwere ọkpụkpọ oku ọ bụghị nwaanyị dị commissioned like Phoebe ị nụla ya ugbu a enyi ṅaakene ntị fasting and praying mhm. ị na-anụ ya fasting and praying o nwere ndị wụ o nwere ndị okwu- preachers he preach ma ha sị gị o nweghị ihe dị ka fasting na praying o nweghị ihe dị ka ime fasting anọ na m na-anụ ndị ụkọchukwu sị, o nweghị ihe dị ka ime fasting Eh, maka na jizọs kraịst eburule fasting niile na o buru ya laa kpamkpam Eh, jizọs kraịst of Nazareth. akwụkwọ ọlụ ndị ozi Acts of Apostles gụọnụ ha nụnụ gụọnụ nụ leenụ ma eburu ha fasting eburu ha ọnụ mgbe ahụ jizọs alagoro n'eluigwe ṅaanụ ntị ma eburu ha ọnụ eburu ha ọnụ ị nụrụ ka pọl na-asị gị gịnị elee ebe ya na-esi ata ahụhụ ọ wụ na fasting na ihe otiti na nkụrụnkụrụ a na-akụ ya ị nụ mgbe Pọl na-agụsịsị aha ahụhụ ndị ọ hụrụ ee sị gị fasting ana- fasting ya anaghị ya ọnụ n'agba nke na-esote aga m ewetara gị ya dochara gị ha n'usoro ọ ihe o ji dị mkpa ka anyị show restraint and ma embrace sincere humility n'ebe anyị ga na-acondemn mmehie ajọ omume ọ bụghị ihe ndị a na-enweghị isi na ọdụ condemn ajọ omume nke na-agba ara wụ ahapụ ajọ omume ahụ hapụ gị ajọ omume juru ụwa taa lekwa ihe mege n'ụwa leenụ leenụ leenụ ife na-eme Sodom and Gomorrah leenụ na ife na-eme n'oge mbụ na nwoke lọta n'ụlọ ya eyiri nịka yiri she singlet nọrọ n'ụlọ agagharị n'ụlọ ọ chọrọ ịpụ ya etiri traụza ya bịa gaa ebe ọ na-aga bịa tipụ tra ya bịa tipụ nịka bịa bịa yiri traụza mufuo njem mana taa ọ ihe ahụ nwoke na-eyi anọ n'ụlọ ka ụmụ nwaanyị na-eyizi anọ n'i- n'i- n'ọma ahịa mhm. ara pụọ mmadụ ọ baa ahịa ara ahụ nwe- enwezighị ọgwụgwọ mana taa ọ bụ ihe ka ụmụ nwaanyị na-etiri nọ n'ime ahịa kparị n'ahịa mhm. ụkọchukwu asị gịnị o nwere ihe o mere ọ kwarị n'elu ahụ ka ọ wụ n'elu mkpụrụ obi ka a na-ele anya na-ele anya n'elu ahụ mba no no no n'ime mkpụrụ obi ka a na-ele ọ bụghị n'elu ahụ gịnị emezie unu anaghị onwe eruo n'ụlọ ụka ajụ ajụ iyipụsị efe gịnị ezie onye kwuo okwu chukwu gị tinye n'ọlụ practical ebe ọ bụ na ọ wụghị anụ ahụ ka ọ na-ele ọ na-ele mkpụrụ obi pastọ mr preacher madam preacher gbaranụ ọtọ nụ yipụ efe gbara ọtọ ekweghị omume kwusaa okwu chegharịa anyịa anyị ka mamịrị nyịrị ọkụkọ kwusa okwu si- a- si na ajọ ome gbapụ anyịa anyị ka mamịrị nyịrị ọkụkọ ya bụrụ ihe na-enweghị isi na ihe ikpe na-enweghị isi na ọdụ ọ dị mma ọ ga-adị mkpa na anyị na-aghọta na kraịst bụ onye nwe ikpe ụmụ ihe ndị ụfọdụ gasị a naanị ya bụ onye nwere ohere ikpe ikpe o nweghị onye ọzọ 1 John 2 8 to 11

lekene anya ọ sị masta anyị hụrụ ndị ji aha gị na-achụ ajọ mmụọ na-ekwusa aha gị anyị asị ha mechie ọnụ jizọs sị ha mechie ọnụ ọnụ unu o ji aha m na-arụ ọrụ unu ji aha m na-egbasa ozi ọma na-ekwusa akwụkwọ ndụ ebighị ebi unu aga imechi ya sị na o soghị anyị unu amaha onye ahụ nke na-ekwusa m na-ekwu maka m anyị na ya sokwa n'agbanyeghị na ọ- ọ- o soghị anyị ebe a unu asị ya mechie ọnụ otu aka ọ dị ọ bụ ihe a mere eji eme alaeze chineke ihe ike taa eme alaeze chineke ihe ike n'ihi na anyị jụrụ ịmụta site na ịdọ aka na ntị nke onyenwe anyị ka ọ dọrọ anyị n'akwụkwọ mak isi itenaanị amaokwu nke iri atọ na asatọ ruo na iri anọ mak 9 38 40 na akwụkwọ luk isi iri na otu amaokwu nke iri na asaa ruo na iri na asatọ ọ sị kingdom that divided against itself is brought to desolation ekwe hụrụ ya ya mgbe alaeze kuli megide ibe ya alaeze ahụ eruo n'ala ọ ihe mere ozi ọma kraịst ji enweghị enweghị nwe ọganiru na- nọ- n'obodo anyị a ehe. do not fight those calling on christ rather fight sin and unrighteousness that's our enemy Hmm? so the earlier we stop chasing shadows and frivolities the better for our souls and the kingdom of christ first john 3 10 to 15 ka anyị chụma njọ mee chụma mmehie chụma ya ụkwụ eru ala ọ bụ ya bụ onye iro anyị ọ bụghị ihe ndị a niile a na- a na-akọsị na a na-akọ akụkọ ezi enyi m unfair criticism and judgment affects grace negatively ịkọ ma nkwutọ ma ikwuke na-awụ ya mm, ka ebe ị na-adọ chọọchị gị na-eme ka amara ghara ịdị ire ị na-akọwa a na-agwa gị ihe na-eme ka amara ghara ịdị ire ma gị ị makwa na asị- ịsị asị na-egbochi na-eme ka amara ghara ịdị ire ihe mere ọtụtụ ndị ụkọchukwu ga-eji ghọta okwu a Mm? ọ na-egbochi grace ịrụ ọrụ mgbe grace m na-arụghị ha ọrụ elebija Hmm? James 4 11 to 12 Titus 2 11 to 15 akwụkwọ Titus ị hụ ihe Grace ji bịa Grace em- anyị mere anyị amara ka anyị wee jụ si na mmehie gbapụ anyị em- emere ha anyị amara ka anyị wee nwụọ n'ime mmehie beberebe ka anyị wee nwụọ n'ime ajọ omume ọ bụghị ihe- ọ bụghị ife a ka eji wee nye nye anyị Grace gụọnụ ya nụ Titus 2 11 to 15 Titus 3 1 to 9 gụọnụ kraịst jizọs bịa ọsịsọ ee ọ dị egwu ịnabata kraịst dịka onye nwe na nzọpụta gị agaghị abụ naanị n'ọnụ o it's not by word ma ọ na tongue but in deed ịnabata kraịst dịka onye na nzọpụta abụghị naanị n'ọnụ ọ ga-abụ ma n'omume practical do not be deceived ekwele ka e duhie gị ọ bụrụ na ị kwere na kraịst ị ga-agbaso ezi omume nke chineke sikwa na mmehie gbapụ Hmm? Ehe, you are not under the law. n'ihi nke a gị bibe dị n'ime mmehie o site na kraịst jizọs ọ bụ okwu si na setan pụta n'ihi na a gwara anyị na mgbe n'ọdịnihu ha ga-enwe ndị amụma na ndị ozizi ụgha ndị ga-eyiri awọrọ na ha bụ ụmụ chineke mana ọ ọ- ọ bụghị eziokwu 2 Corinthians 11:13 Eh? na-aza apostles na-aza evangelist na-aza uh, gịnị na gịnị ọ sị gị mba ma ọ bụkwa otu ahụ ka ọ dị n'ihi na ha ga-ezisa mmehie ya aba ụba mmebi iwu aba ụba Matthew 24 verse 11 gbatue lee anya ebe ahụ brethren bekee kwuru nwanna m kraịst pụtara okwu ọnụ chineke onye na-adịghị eme okwu ọnụ chineke enweghị kraịst ọ sọkwa gị gwa ụwa niile na ị nabata kraịst dịka onye nwere nzọpụta asị Matthew 4:4 Luke 4:4 deuteronomy 8:3 ọ sị gị ọ bụghị naanị achịcha ọ bụghị miracle signs and wonders ọ bụghị elu na ala ga-eme ka i keta ndụ ebi ebi ọ bụghị ya ga-eme ihe n'anya na-ahụ o church activities ọ dịkwa mma mana ọ bụghị na ya ga-eme ọ bụ ime okwu ọnụ chineke gị na-ejupụta na church activities ma emeghị okwu ọnụ chineke ọ dịghị ebe i je ehe e kwusa okwu ndụ ebi ebi a sị gị mba mgbe ahụ a naghị ekwusa okwu ndụ ebi ebi preach salvation gịnị ka e ji nwee chọọchị ihe e ji nwee chọọchị bụ ka e wee nwee ebe a ga-ekwusa ndụ ebi ebi kwusa chegharịanụ tupu kraịst abịa ị na-anụ ya ya mere nkwusa okwu nke ndụ ebi ebi makes the difference ikwu okwu nke ndụ ebi ebi na-eme ka ee ọlụ ebube chineke guzozie eziokwu ndụ preaching of salvation makes the difference no more no less ṅaa ntị ị hụla nwata nwaanyị a ọ sị na mama ya na- nwere nsogbu afọ nsogbu afọ a amaghị otu a ga-eme ya wụ a ṅụọnụ ọgwụ o- otu agbụ echi enye e mee elu mee ala otu a- afọ edegoro ebe ahụ ya bụ nsogbu afọ e mee treatment ụzọ adịghị afọ na-achọ igbu mama ya nwata nwaanyị a wee bịa program a one gracious night one gracious night a bụkwanụ nke anyị ji mee our Lord's supper oriri anyasị Mhm, i ji anụ ya na redio kwa eziokwu ehe. makwa na nwata nwaanyị a enweta communion bread rie communion bread nke ahụ kraịst na ụmụazụ ya riri o ehe nwatakịrị a wee were ya ee o nwekwa onye ma na o wetara mama ya ee o wee laruo ee were communion bread sị mama ya ya lekwa communion bread afọ nke a ke- kedu ihe a ga-eme ihe nke a bikonụ mama ya erie communion bread enyi kedu onye sị na kraịst sị na onye sị na kraịst sị anyị ekwu sọsọ ọ wụhụ na chegharịanụ ka o bere mama ya erie communion bread enyi ya sịa afọ afọ anọ ebe a wagharịa nwaanyị nwaanyị agaa nyụsịa nyụsịa ihe mere ka onye ọbụla kwenye na ihe a bụ nsi na aja otu a ka nwaanyị si nwere onwe ya o haleluya ṅaa ntị ịhụ na nke a nwaanyị ụkwụ na-aza ọsọ ụkwụ ahụ azaala ya ọtụ- ọtụtụ ọnwa ahụ ogologo oge swollen legs ọsọ ọ zaala ya ka ama aka na-eme Ee, amụkwere ihe niile a nwere ike ime ụkwụ na-azakwa a ṅụọ ọgwụ ụkwụ na-azakwa elu dọkịta sị gedịkwana ihe a ga-akwụsị ihe nka enyi ṅaa ntị nwaanyị bịa program gechie okwu nke chineke gechie okwu okwu ndụ ebi ebi enyi onye nke chineke enwe nwere ka o si eme ya ekesasịa mmanya ee mmanya ndị mmadụ gotere nye chineke ya were ya kesasịara ụwa niile ojizi ojizi ojizi otola ehe makwa na nwaanyị a eketa mmanya nke ya kama nwaanyị ga-aṅụ mmanya makwa nwaanyị alaruo were were mmanya na saa ụkwụ ya sachaa ụkwụ ya niile sị chineke ọ wụ okwu ọnụ ka m na-asa ama m na okwu nke ndụ ebi ebi n'okwu a were ya sachaa ụkwụ ya enyi ụkwụ nọ ebe ahụ mfe ụkwụ nọ n'ebe ahụ ee gbafee dịzie okay bekee sị dịzie okay ee nwaanyị sị okwu ọnụ chineke nke a- nke ọkwa na olive oil olu nke mana ọ bụ ihe nọ n'ebe ha na-ekwusa okwu chineke ha sị ihe ọbụla iji ihe ihe ọbụla ihe ọbụla okwu ahụ bara na ya ọ wụ ọnụ the word of god ị hụrụ ya Mhm. nke nke a wụkwanụ nwaanyị ndị ntọ tọrọ kidnappers tọrọ ya tinye ya na moto agbaje ya edoo nwaanyị anya na nsogbu ọ nọ ya edoo ya anya na nsogbu ọ nọ enyi ụbọchị ahụ ụbọchị ọ, ụbọchị a na-eme program na Sunday ya o a na-eme nch- ka e wee chịkọta program ka a na-eme ya Friday Saturday Sunday achịkọta ya gracious night enyi ya edoo nwaanyị anya na nna okwu agwụna na ọ wụ ndị ntọ enyi ọ sị gịnị ya atamuo n'ime ọnụ ya o chineke wds zọpụtanụ m nụ enyi ozugbo ahụ ndị ahụ bu ya na moto nụ wds ha agba breki ha sị ya ee

mepee door kwaa ya aka kwapụ ya na moto sị ya ya ruo ya ya tụọra chineke ya ahụ mmamma ya ruo ya ya ya tụọra chineke wds ahụ mmamma n'ihi na ọ ọ ghọọlarị onye nwụrụ anwụ taa enyi ị nụtara akụ a mbụ M- o mere live o mere live e wee kọọ ya n'ebe ụwa niile nọ mkpu na-ahịọ ọ bụkwa nke a bụkwa otu ọ bụkwa otu ọ bụ otu a ọ na-adị a ga-akọcha ihe na otu mgbe olo enyi ṅaa ntị ị kpọọ mmadụ sị ya bịa nye testimony n'onwe ya ee amakwa nke ọma na o nwere ndị a ga-akwụ ụgwọ sị ha bịa nye testimony ehe mana e nwere ụdị onye ị ga-ahụ ya na-ekwu okwu gị mara na mbanụnụ ka anyị ga-amakwu nke ọma na mmadụ na-agafe dọmbisele ṅaa ntị ọ bụ otu a ka ọ dị pọl sị ya sị asị ee second corinthians chapter 1 verse 23 akwụkwọ ndị kọrịntị nke abụọ isi nke mbụ amaokwu nke iri abụọ na atọ ọ sị ya sị asị chineke megide ya ekweghị ka m na-agwa gị m sị asị na m hụrụ kraịst anya na ebube ya o o gwa m ihe m ga-eme zi m ihe m ga-ezisa gwa m ihe m ga-ekwusa ana m agakwa n'eluigwe ana m achọ onye ebe ahụ m merecha m agara ọkụ mmụọ dịrị m ma ọ bụrụ na m na-ekwu eziokwu m kwuru eziokwu na m hụrụ kraịst anya ọ sị m gaba gwa m ihe m ga-eme na ihe m ga-ezisa n'anya n'ebube ya ịhụkwa ịhụra m adịghị ike mana ọ ga-emere m ebere ọ bụ naanị m ka ọ ga-emere ebere mekwere ndị na-aṅa m ntị ndị kwenyere n'okwu chineke na-ekwusa na ọ bụ eziokwu nke ndụ mekwara ha ebere ọ na-emekwanụ ọ na-eme ya udo dịrị unu onye nwe anyị chebe unu mezuoro unu karịa ka m pụrụ ịyọ site na jizọs kraịst bụ onye nwe anyị amen ga-akpọ maka ịchọsị ndị dị gị mkpa 081 550 38909 0706 456 56